e bɛ n'i jɔ togo di mɔgɔ dɔw bɛ yan u bɛ u bɛ se ka kɔrɔ n'i ye i bɛ nin kuma sugu fɔ mamadu ne ma ne m'o fɔ dɛ bon mamadu a bɛ ka insister suratu rahmani kan mhm. mamadu mhm. en tout cas question dɔw bɛ ne fɛ kɔfɛ ni ah. mɔgɔ tɔw tilala an bɛna taa n'a ye sura rahmani kɔnɔna la verset eh, surati 55 verset ka daminɛ 1 na ka taga

kuranɛ in oui 114 sura bolo nin ye a rassemblement voilà k'a fara ɲɔgɔn kan uh-huh. o de ma kɛ a ɲɛna sinon a bɛ jigin ka na d'a ma wagati min na mɔgɔw tun bɛ yen nɔ dɔw b'a durusi dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sɛbɛn dɔw bɛ sɛbɛn feuilles kan O ayi maralen b'u balakungo bolo yen nɔ ko ko a rassemblement k'a fara ɲɔgɔn kan donc k'a kɛ Ahan. kitabu kelen ye o ma k'a ɲɛna a ye o de ma ordre ka- o ma k'a ɲɛna voilà n balimakɛ a ye ordre di jɔn de ma k'a ka kuranna rassembler k'a kɛ eh, k'i gafe kelen ye k'a kɛ 114 sura n'i a sera ma ka ordre a o ma bɛ o ordre a ma ordre di

a ye mun de fɔ ko kuranna nin ko a lajɛn mhm. ani a kalanni k'o bɛ olu de ma les entités qui ont parlé u y'o de fɔ il a dit ça ça incombe ça incombe qu'à lui oui pardon pardon an bɛ ɲɔgɔn faamu pour que mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ donc an bɛnna a ma a ka prophète a ka ala o ma ordre di si ma k'a ka kuranna kɛ ɲɔgɔn kan k'a mhm. lajɛ gafe kelen ye là on est d'accord donc maa gbɛrɛw le a saya kɔfɛ o de y'u ka politique ta ka ko dɔ bila en place u ka yɛrɛ ni ala ma min f'o ɲɛna ka taa diɲɛ conquérir n'o ye c'est ça on appelle l'islam politique bon diinɛ sera an fɛ wa a sera an fɛ komi karamɔgɔ kuyate bɔra k'a fɔ laseli la cogo min na malɔsi tɛ taa n ba par la guerre par la conquête par l'épée oui bon e ni bɔkolo cɛ dali mari min ye bɛɛ tout dan o bɛ taa fɛn dɔ di dɔw ma olu ka na k'o di aw ma jagoya la franchement mɔgɔya bolo yɛrɛ ma a bɛ sɔn e bɛ sɔn o ma wa mais a ma eh, a ma a ma a ma fɔ k'a kana mɔgɔw kɛlɛ te o a bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna de ko aw ka na aw ka don a la sariti ah saba de tun b'a sariti saba de tun b'a la aw bɛ na de a bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko a anw kun bɛ kunfinya la anw kun bɛ nin kojugu ninnu na mais eh, danni masa hinɛna an na a ye ciden dɔ ci an ma k'a sira di o ma k'a fɔ ko an ka taga nin sira in fɛ nin sira in de ka ɲi an ka nin de kɛ maintenant an y'a kɛlɛ daminɛ depuis an yɛrɛ faso la an sera an faso la mɔgɔ minnu b'an n'an ye an sera olu la maintenant sisan nɔ anw filɛ nin ye an nana aw kama aw ka na don ala ka sira kan n'aw aw sɔnna salam lafiya n'aw ko k'a t'a la k'a b'aw ka diinɛ yɛrɛ kɛ a bɛ se k'a k'aw diinɛ kɛ mais aw bɛ eh, aw bɛ impôt sara parce que dugu bɛna dugu bɛna to anw de taya la anw de bɛna anw de bɛna dugu in garder en cas ni kɛlɛ binna aw kan ni fɛn kɛra donc aw bɛ impôt min sara o bɛ kɛ k'an ka soldaw entretenir n'aw ma sɔn o ma ah, tuma min na de n'aw ma sɔn o ma tuma min na de kɛlɛ bɛ kɛlɛ bɛ wajibiya aw kan wa ni kɛlɛ fana kɛra ah. aw kan n'aw minɛna n'aw minɛna aw bɛ silamɛw ka sariya kɔnɔ

Ah, il faut le demander. Ne b'a fɛ ka.
Vas-y, vas-y. Voilà, Ousmane Laketo, ne b'a fɛ ka mun fɔ Mamadu ye. Mhm. Mamadu f'i k'a dɔn k'a fɔ ko eh, religion musulmane c'est o ye eh, arabu ka identité de don quoi. Mhm. Arabu ka comportement u ka kan k'u comporter cogo min na o de b'u ka livre kɔnɔ. Mhm. i m'a faamuya comportement fɛn bɛ loi fɛn fɛn bɛ livre kɔnɔ arabu de ta don a bɛ loi bɛ arabu de concerner e m'a faamuya bon religion yɛrɛ c'est une identité a ka jugu n'o yɛrɛ ye quoi identité u ka identité de don quoi c'est vrai i bɛ wolo arabuya la mais après silamɛya bɛ coller a la et puis tu es i ye i ye voilà a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi mais farafin ka wolo farafinya la ka taa silamɛya coller a la a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi ça peut pas fɛn kelenw tɛ quoi Aw bɛ fɛn ye fɔlɔ ta ko i ka jaga an ka farafinna yan k'a fɔ ko dɔw tun bɛ taa baga jamana dɔw ma ko mhm. diyagoya k'i i bɛ jaga sara ou bien mhm. u bɛ na u kɛlɛ mhm. an ka bolisɔnw tun bɛ yen u t'a fɔ mɔgɔ si diyagoya bolisɔn bolisɔn ye kabila kabila de mɔgɔ tɛ diyagoya ka foyi kɛ bɛɛ bɛ mun kɛ mun ka d'i ye mais bɛɛ bonyalen don a ta kan bon aw bɛ ka mun kɛ ta nin ye arabuw ta de ye arabuw ka identité de ye silamɛya ye bon f'a k'o de dɔn quoi i fɔlen don

ayi mais e ka identité tɛ i sɔn'o ma fɔlɔ ma farafinw ka identité tɛ silamɛya ye mais i komi i panna yɔrɔnin dɔ kunna wagati i ye yɔrɔnin dɔ souligner k'a fɔ ko kira tile la ko kira tun bɛ a fɔ ni wayu jiginn'a kan a tun bɛ mhm. sɛbɛn feyiw kan a tun bɛ sɛbɛn gabakurun kan ou bien bagolo kan quelque chose comme ça n t'a dɔn ni kun n'i hakili b'a yɔrɔ la awɔ dɔw b'a durusi fana A durusilen bɛ dɔw fana kunna. Maintenant sɛbɛnni tɛ yen, sɛbɛnni tɛ yen, sɛbɛnni tɛ yen qui date de l'époque du prophète quoi. Kuranɛ tɛ yen. Si o dɔ bɛ musée o bɛ o bɛ ɛɛ Turquie musée kɔnɔna la. Ee o ma sɛbɛn prophète tile la sa. Unhun. Karamɔgɔ. N ko i ko ko bagolo sɛbɛnni gabakurun sɛbɛnni k'i ka na n'o dɔ de ye. Nka olu olu olu ancien olu manuscrit ancienw bɛ yen nɔ o kelen kelenninw bɛ yen nɔ halisa o dɔ bɛ karamɔgɔ Arabie kelen Saoudite a kelen n'i dɔ nana bɛ n'a kelen ye dɔ karamɔgɔ bɛ an ka Arabie ɲɔgɔn na Saoudite dɔ bɛ Turquie an ka ɲɔgɔn na mais ça y a pas golo tɛ yen nɔ Mhm, sɛbɛnni bɛ mun kan ɛɛ mhm, gabakurun tɛ yen ko sɛbɛnni mhm, b'o kan kun kuranɛ mhm, farala ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn karamɔgɔ mhm, usuli y'a f'i ɲɛna cogoya min na sɔsɔ cogo t'a la mhm, kuranɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn a ma kɛ mhm, kira ɲɛna wa a ma a valider

Mhm. Ousmane ka écriture ko Ousmane bolonɔ filɛ nin a tɛ yen u kɔni y'a fɔ ko Ousmane ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan wa o Ousmane kelen fana o minɛra k'o kan tigɛ karamɔgɔ i y'a faamu mɔgɔ min ye kuranɛ sɛbɛn k'o minɛ k'o faga ɔ fitina parce que fitina donna kow kɔnɔna la trouble de trouble de don quoi trouble donna kow kɔnɔna la donc discernement tun tɛ yen nɔ o de kama aw banna ka réfléchir quoi aw n'anw tɛ kelen ye quoi aw bɛ émotion de kɔnɔ i y'a faamu wa mɔgɔ min ye kuranɛ sɛbɛn k'o minɛ k'o kan tigɛ o la e kan ka question dɔ poser i yɛrɛ kun quoi c'est à dire fɛn bɛɛ kɛra pour que farafin ɲɛ ka yɛlɛ mais farafin ko ko niet an tɛ sɔn an ɲɛ tɛ yɛlɛ a b'i n'a fɔ sisan ne ka na sisan nɔ ɛɛ ka na kamitiya ta sisan nɔ ka kamitiya gafe dɔ sɛbɛn i y'a faamu u ka ne minɛ ka ne faga sisan nɔ depuis yen mɔgɔw kan ka fɛn dɔ bila fɛn dɔ fɛn dɔ réfléchir quoi k'u hakili bɔ kaso la k'a fɔ sɛbɛn mun tun man kan ka sɛbɛn wa ou bien hmm. jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de tun bɛ yen wa ou bien qu'est-ce qui s'est passé jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de tun bɛ yen aa karamɔgɔ o bɛɛ la e tɛ réfléchir e t'a dɔn k'a fɔ ko kira ko ka kɛlɛ kɛ kira jɔyɔrɔ nɔfɛ kɛ e t'a dɔn depuis o yɔrɔ la k'a fɔ ko minnu bɛ kɛlɛ la u b'a dɔn k'a fɔ ko kira in ko a ma ko ala ka ciden tɛ mm. e t'o faamu toujours hali bi fo an ka c'est à dire que il faut qu'on vous fasse un dessin mm-hmm. kira bɛ sa ka 48 heures kɛ su ma don kɛlɛ de kɛra fɔlɔ i y'a faamu wa depuis o yɔrɔ la fɔlɔ kɛlɛ de wulila fɔlɔ kira succès ko successeur ko successeur ko problème nana parce que ala m'o ala m'o yɔrɔ développement di k'a fɔ ko n'a taara nin kɔfɛ nin kɔfɛ mais parce que fɛn jiginna ka ban tiɲɛ jiginna ka ban ala ka base y'o de tiɲɛ jiginna ka ban tant que ni tiɲɛ b'aw bolo ka ban tɔ bɛ aw hakili de bolo k'a lase k'aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ organiser o kɔnɔna la successeur ko tɛ o tɛ mɔgɔ ko ye wa o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ala de m'a kɛ wa ala ye mɔgɔ min bila ka na e b'o remplacer cogo jumɛn na an bɛ président succéder ni président dɔ sara an bɛ dɔ bila a place la parce que anw de ye président sigi Mhm. o tɛ adamadenw ka adamadenw yɛrɛ de ka hakilina t'o ye wa mais bien sûr mais ala ye mɔgɔ mun sigi e bɛ o remplacer cogo jumɛn na aw bɛ kɛlɛ kɛ o place nɔfɛ aw bɛ kɛlɛ kɛ o place nɔfɛ cogo jumɛn na n'a tɛ yen ala kun ala kun mago bɛ mun na kira bolo a bɛ ci mun don a da ka daminɛ a daminɛ la fo ka na se a laban ma n'a sera laban ma n'a ta n'a tɛ yen nɔ sisan nɔ ci in bɛ aw bolo yen nɔ a bɛ fato don min na ɛɛ

ko a kɛ Naam. kira ye o Mhm. salen mɔgɔ minnu Mhm. ye silamɛ yɛrɛ ye dɛ kafiriw ko tɛ dɛ mɔgɔ minnu ye silamɛ ye k'u dalen don silamɛya la u dalen don ala ko la olu ka Mhm. kɛlɛ k'o place nɔfɛ toi tu trouves ça normal non c'est pas normal alors ɔ mais bɛɛ ne bɛ k'o de o bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna o adamadenya o bɛɛ bɛ adamadenya tabiya de kɔnɔna la ne bɛ bɛɛ k'o n'a de f'i ɲɛna n ko nin bɛɛ ye n'a mɔgɔ ko de wugulo ye bɛɛ n'a janfa ayi karamɔgɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna pour que e yɛrɛ ye silamɛtɔ de ye e ka kɛlɛ kɛ kira kunturu pilasi nɔfɛ i b'a dɔn o yɔrɔ la k'a fɔ ko a ka kɛlɛ kɛ a ka kɛrɛfɛ sigiw dɛ u tun b'a dɔn ko kira ko in tɛ tiɲɛ
sinon fo k'u sa fo k'u sa u tɛ sɔn ka kɛlɛ k'a pilasi nɔfɛ fo k'u sa u kun dalen don a la dɛ maintenant sisan non kɛlɛ in kɛlɛ in nana sɔrɔ mun nɔfɛ c'est qui c'est qui qui est le plus méritant pour, pour, pour pouvoir guider la nation. Mais est-ce que musulmane. mais est-ce que Eklobi Kɛlɛ maintenant wulila o yɔrɔ de la. Kɛlɛ Mais est-ce wulila que- o yɔrɔ de la o. Mais est-ce que kuma bɛ ka fɔ e ɲɛna est-ce que toi tu est-ce que i bɛ ka réfléchir yanni i ka kuma Si. c'est-à-dire que mɔgɔ min ye kira ye Ala ye Ahan. mɔgɔ min ci e ye Ahan. silamɛ de ye e bɛ wuli ka Ahan. kɛlɛ kɛ o place nɔfɛ cogo jumɛn na ko c'est qui est le plus méritant Ala de bɛ Ahan. méritant f- méritant choisi wa ou bien aw maninfin minnu kun dalen don kira la aw minnu kun dalen don silamɛya la aw minnu y'a Mhm. mantonw ye aw minnu ye Mhm. Ala dɔnbagaw ye aw de bɛ wuli ka ɲɔgɔn faga kira pilasi nɔfɛ aw bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna cogo jumɛn na ka aw dar'o ka cidenya la ko ala y'o ci ka aw dar'o la aw t'a aw t'a faamu hali bi ko nin ye mɔgɔ ko de ye mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ala ka ciden pilasi la pilasi nɔfɛ dɛ ala de ye mɔgɔ dɔ sigi k'a kɛ ciden ye aw o salen aw wulila ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn kan tigɛ ka jeli bɔn o pilasi nɔfɛ karamɔgɔ e bɛ fɛ k'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ ko ko o comportement k'ali bi k'o tɛ mɔgɔ ko ye quoi le plus méritant ala de b'o dɔn wa ou bien mɔgɔw de kan k'o dɔn. ah mais eh, eh, ala ka eh, ala ka ala tɛna ci di mɔgɔ ma bilen o la o. parce que a dan ye kira de bɛ kɛlɛ kɛ donc u yɛrɛ de bɛ a choisi sisan i komi ala tɛ ci di bilen u bɛ u b'a choisi sisan olu yɛrɛ b'u pan ala kunna sisan na mais ça olu yɛrɛ mhm. b'a choisi sisan non mɔgɔ min bɛna kɛ kira kira nɔrɔbila ye sisan o tɛ wa mhm. donc o décision b'olu de bolo sa o de bɛ mɔgɔw bolo sisan tiɲɛ tɛ awɔ ɔ mais karamɔgɔ e t'a dɔn o depuis o yɔrɔ la k'a fɔ ko nin ye mɔgɔ ko de ye e mais e diɲɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ mɔgɔ ko de ye e kira ko ye mɔgɔ ko de ye ayi diɲɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ ko de ye kira ko tɛ mɔgɔ ko de kira ye hadamaden de ye o a bɛ fili a bɛ hadamaden de don ah, i n'a fɔ an bɛɛ cogoya a bɛ fili a bɛ fili kow kɛ i n'a fɔ hadamaden normal tɔw bɛɛ danna cogo min na sauf que ale sauf que ale la ale ka ɛɛ eh, ale ka directive o bɛ sɔrɔ ala de fan fɛ ala ye e, e, kira yɛrɛ cadré ala ye kira yɛrɛ cadré ala ye kira yɛrɛ cadré à maintes reprises kuranɛ kɔnɔna la a ye kira yɛrɛ cadré à maintes reprises e tɛ mɔgɔ ko dɔn sa mɔgɔ ko ye ah. fɛn de ye e ni ne ka ko de ye mɔgɔ ko ye mais ah. n'an donna ala ko kɔnɔ o y'an bɔlen mɔgɔ ko kɔnɔ ni ala ye mm-hmm. ci o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala ye ne mm-hmm. ci o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala mm-hmm. ko k'i ka kuma o tɛ mɔgɔ ko ye ni ala ko k'i bolo kɔrɔta o tɛ mɔgɔ ko ye a bɛ fɔ o de ma ko révélation n'a fɔra ko divine

karamɔgɔ k'a kɛ ciden ye o tɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ m'a kɛ ciden ye an bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna i bannen bɛ k'o de faamu ka kira kɛ k'a kɛ kira ye o tɛ mɔgɔ ko ye o tɛ mɔgɔ ko ye mais kuma la lamɛnni kɛ kɛ e tɛ ka lamɛnni kɛ e, e o de kama i bɛ hors sujet la toujours parce que tu ne veux pas écouter i bɛ émotion kɔnɔ c'est à dire débat la émotion place tɛ débat kɔnɔ il faut laisser l'émotion i ka silamɛya émotion ye o to yen i tɛ misiri kɔnɔ yan nɔ i ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na yan mɔgɔ minnu n'u kunkolo bɛ u kunkolo b'u kan de la mɔgɔ minnu n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ émotion kɔnɔ dɛ n'i ko ko ciden ko dɔrɔn i bɔra i bɔra mɔgɔ ko kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn dɔ de y'a ci mun ka bon ni anw ye ko mun ye diɲɛ dan ko de y'a fɛn sina ci ɔ o salen e tɛ se ka kɛlɛ kɛ o place nɔfɛ k'e dalen don ala ko la o tɛ se ka kɛ quoi ni ala ye ne ci ne tɛ yen don o don ni kamitiw wulila ka kɛlɛ kɛ ne place nɔfɛ ko ne tɛ yen nɔ dugukolo tɛ yen nɔ an bɛ kɛlɛ kɛ a place nɔfɛ fɛn fɛn bɛ kɛlɛ la u bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko ala ma ne ci siga t'o la quoi n'u b'a dɔn ko ala bɛ ne ci n'u b'a dɔn ko ne ye ala ne ye ala ka ciden ye ne tagalen ne somayɛlɛmalen u tɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛ kɛ ne place nɔfɛ bon nin bɛɛ de ye exemple ye k'a fɔ aw ɲɛna mais farafin ko de ko f'i k'a fɔ i da kɔnɔ f'a ka sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ de ko ko nin tɛ ala ko ye nin ye mɔgɔ ko ye pour que olu ka d'a la mais olu tɛ se ka idée critique kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka analyse k'u yɔrɔ ye ko f'a ka sɛbɛn kuranɛ de kɔnɔ ko nin diinɛ in ɔ ko eh, mɔgɔ ko de don quoi ko mɔgɔw de y'a sɛbɛn karamɔgɔ an ka réfléchir quoi ka kɛlɛ kɛ kira place nɔfɛ hali bi aw ko ka t'aw ɲɛ yɛlɛ

Mhm. maintenant sisan mais n'o sara ni mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ k'o place nɔfɛ ça veut dire que ala ko tɛ normalement ala kan k'a remplacer ou bien ale taatɔ ala kan k'a fɔ a ye i taatɔ i bɛ nin bila i place la mais ale m'a mhm. fɔ mɔgɔ si ka bila place la a m'a fɔ mɔgɔ si ye kuranɛ dilan a m'a fɔ mhm. mɔgɔ si ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan parce que a ma ordre kuma ma di u a ma foyi di a taatɔ ko ko a taatɔ ko ko ça se peut que ne bɛ taga mais n ye ala kumakan to aw bolo

ci minnu nana di a ma ka na n k'o de ye kuranɛ ye a farala ɲɔgɔn kan a kɔfɛ de a farala ɲɔgɔn kan de mais sinon a bɛ yen nɔ a jigin ci ka min donna a da n'a bɛ ka n'a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye a kɛrɛfɛ mɔgɔw mm-hmm. ɲɛna ɲɛna yen nɔ o de ye kuranɛ ye o. Mm-hmm. bon yɔrɔ yɔrɔ bon ni n'i ye ci ninnu yɛrɛ jateminɛ quoi ka bɔ mm-hmm. foi yɛrɛ kɔnɔ quoi k'a ka kuma ninnu jateminɛ k'a cira ci minnu na quoi i bɛ sin k'a faamuya ko ko mɔgɔ kumaw dɔrɔn de don quoi. a n'a muso mu a muso min nan'a fɔ ko a fa banna k'a bɛ taa bɔ a fa ka bannikɛyɔrɔ ni muso in taara n'a ye jɔnmuso minɛ ka don muso in ka so kɔnɔ safiya de tɛ yan maintenant sisan n'a ye muso minɛ ka don safiya ni safiya seginna ka taa sɔrɔ jɔnmuso b'a ka so kɔnɔ Mm-hmm. safiya safiya kuman'a fɛ k'a fɔ ko i sɔnna ka nin kɛ ne na ka ne ka mm-hmm. jour la ka jɔnmuso ta ka don ne ka so kɔnɔ bon maintenant sisan o ko olu hadisi kumakan ninnu sanunen sanunen tɛ olu tɛ minɛ ne lamɛn sa ni hadisi kuranɛ tɛ se ka taa ni hadisi tɛ o to yen kuranɛ tɛ se ka taa ni parce que seli cogo a si tɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn mhm. si tɛ kuranɛ kɔnɔ i m'a faamuya tahiya tɛ kuranɛ kɔnɔ foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ ni hadisa dɔw bɛ hadisi dɔw bɛ yen olu olu sanuma tɛ mɔgɔw de donna a ko kɔrɔ pour que ka tiɲɛni kɛ d'accord d'accord mais e bɛ se ka hadisi sanuma ni sanumabali e b'o o différence ye jumɛn e b'o dɔn cogo jumɛn e yɛrɛ parce que aw t'a valider o aw tɛ a valider yɔrɔ la aw tɛ yen o y'a chaîne de transmission oui mais aw t'o kɛ o dɔnnikɛla awɔ dɔnnikɛlaw b'a ta o de kan mais sinon hali kɔsa in na sisan nɔ makankaw yɛrɛ filɛ nin ye ils sont en train de remettre en cause beaucoup de beaucoup de hadith i ye kuma mun fɔ nin ye i ye kuma minnu fɔ nin ye a bɛ bugari kɔnɔ a bɛ musilimu kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen sahih bu i ye hadisa min fɔ nin ye alifuseni hadisa sanuman de don n'a bɛ fɔ o ma k'a sahalen don a bɛ musilimu kɔnɔ a bɛ bugari kɔnɔ donc à un moment donné Mamadou il faut arrêter il faut arrêter voilà bon e ka nin kuma nin kuma ninnu yɛrɛ jateminɛ maintenant sisan a n'a muso a ko muso ma a y'a fɔ muso ye ko muso kana kuma fɔ mɔgɔ ye muso taara ka taa fɔ muso tɔw ye u nana kuma kɛ min kɛ a dɛnna ka bɔ ka taa kungo kɔnɔ a seginna ka na dɔrɔn a y'a fɔ ko aa k'u ka to dɛ ko ala ko ko a bɛ se k'u remplacer ni muso ɲuman ye muso min cɛ ka ɲi muso min jɛlen don muso min ka jan n'u e ka nin kuma ninnu e cɛ nin kuma ninnu jateminɛ sa e ka nin kuma ninnu jateminɛ ale yɛrɛ de bɛ versetw jigi quoi ça veut dire a bɛ taa il était intelligent quoi ɔ ka tɛmɛ o wagati mɔgɔw kan quoi parce que a bɛ taa munumunu sɔɔni dɔrɔn a bɛ na ko non parce que n'i y'ala fɔ mɔgɔw bɛ siran quoi o la a bɛ na dɔrɔn k'a fɔ ko ala ala ko ale yɛrɛ ka kuma dilannenw de don quoi ala ka ci cikan o ye ala y'a muso ninnu ala ka ci ala bɛ se ka taa a ye mise en garde a ye mise en garde de di muso ninnu ma k'u kana kira tɔɔrɔ awɔ sa mais ala bɛ taa da don mɔgɔ dɔ ka muso a tila ka exemple ta ka d'u ma muso a ye diɲɛ muso naani diɲɛ muso ɲɛnama naani ta k'olu ka exemple d'u ma ko fila bɛ fila bɛ yen nɔ mhm. mais écoute-moi écoute-moi mhm. Allah omniscient omnipotent oui o de da bɛ don muso ko kumaw la quoi kira ka muso a bɛ muso fo ka di kira ma a bɛ muso ɲini ka di kira ma mais comment tu peux imaginer

hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ e ye ɲinini e ye ɲinini jumɛn kɛ qui démontre que adam tun bɛ e tun bɛ yen n y'a daminɛ n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna n y'a daminɛ kuranɛ de la n ye kuranɛ kalan k'a kalan k'a lajɛ k'a kalan k'a kumakanw analyser k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ et au fur et à mesure n ka curiosité bonyana je me suis intéressé aux autres religions

ka eh, religion ninnu bɛɛ ta k'a bɛɛ comparer ɲɔgɔn na ka l'origine de l'humanité a nana cogo a nana cogo min na humanité jigila eh, ala karamɔgɔ kana an ka temps perdu sa eh, mm. eh, ulemaw ni fɛn olu bɛɛ to yen sa ka e ni mɔgɔ minnu bɛ kuma la i b'u dɔn fɔlɔ wa est ce que tu sais mm-hmm. où tu es i ni mɔgɔ minnu mm. bɛ kuma la maintenant mm. i k'i ka source ta min i y'a ta livre jumɛn kɔnɔ a a référence ye jumɛn ye a fɔ an ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko adama ni Ève

n y'a ta o kɔnɔna la n y'a ta tabari de kɔnɔ tabari kɔnɔna la l'histoire des prophètes et des rois de la première de la première création à la, à la dernière révélation kow nana cogo min na u nana nasira mun fɛ mun ye ji mun ye eh, eh, eh, ala motiver n'a ye diɲɛ dan L'existence même a commencé par quoi On vient d'où On va où Quelle sera la finalité de tout ça Awa tabari, an b'i bila écran ba kan quoi. I b'a i b'a afficher tabari y'a fɔ yɔrɔ min na ko eh, a- Adama ni Awa tun bɛ Inde de quoi. I b'a Ahan, afficher dɔrɔn an b'a kalan ɲɔgɔn fɛ quoi. ahan. Ciao.

Non, c'est moi, tout le monde. Bɛɛ sɔnna a kan quoi bɛɛ bɛɛ bɛɛ ça veut dire tout le monde est d'accord bɛɛ bɛ se ka sɔn fɛn ma cogo di e tɛ se k'o yira taga ye mɔgɔ wɛrɛ ta kɔnɔ dɔrɔn savant minnu sɔnna a ma k'a jiginna Inde dɔrɔn a taper dɔrɔn n'i ko ko unanime unanime tɛ ɲini a bɛ n'a fɔ sisan n'i ko ko bɛɛ sɔnna fɛn min ma o bɛ ɲini wa e bɛ k'a ɲini e tɛ k'a ye e bɛ k'a fɔ ko ko tout ko tous les savants sont ko sont unanimes unanime mhm. unanime tɛ ɲini karamɔgɔ mhm. bɛɛ sɔnnen don fɛn mun ma o tɛ ɲini quoi mhm. n'i ye a ye k'a ɲini dɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de y'a fɔ peut-être ou bien mɔgɔ fila mais n'i ko ko unanime o kɔrɔ de i b'a taper dɔrɔn i b'a ye a bɛ ye quoi o tɛ ɲini quoi unanime tɛ ɲini quoi bɛɛ sɔnnen don k'a fɔ ko tile tile tɛ ɲini quoi. i y'a faamu wa mhm. donc unanime kɔrɔ de k'a fɔ k'a ba y'a dɔn quoi c'est à dire que presque bɛɛ sɔnnen don a ma quoi mhm. unanime kɔrɔ de à l'unanimité o kɔrɔ de ko maa m'a sɔsɔ quoi bɛɛ bɛɛ maa m'a sɔsɔ awɔ ɔ mais ne y'o fɔ e tɛ ka se k'o labɔ c'est c'est karamɔgɔ y a un problème y a un problème mhm. à un moment donné euh, il faut que an k'an ka kumakanw contrôler quoi on est quand même des personnes euh,

donc aw bɛna ɲɛfɔ aw bolo kow daminɛna cogo di ayi jɔ an bɛ Adam ɲɛf'i ye fɔlɔ quoi yan'an ka bɔ Adam kɔnɔ Adam ye zifuw ka ziiri de zifuw de ko k'olu ka diɲɛ ye cogo la ko bɛɛ bɔra cɛ dɔ ni muso dɔ la kuranɛ fana y'o ta k'o recopier i b'a dɔn kuranɛ ye plagiat de ye quoi a bɛ taa mɔgɔw ka histoire ta ka recopier mais a tɛ se ka histoire yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔ i m'a faamu sinon kuranɛ ta la kuranɛ yɛrɛ bɛ n'a fɔ yɛrɛ ko ko Adam k'a ye den dɔ sɔrɔ ko mhm. den kelen kelen faga ko dɔ taara yɔrɔ dɔ la ko ka taa furu ye kuranɛ b'o bɛɛ fɔ. awɔ Caïn ada eh, Caïn Caïn ni Abel. voilà bonya b'a la olu ye ziiriw de ye quoi. Mhm. Adam aw aw aw bɛ ka Adam aw o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi zifu de mhm. ko k'olu ka diɲɛ ye cogo y'o ye arabu ko k'olu ka diɲɛ ye cogo ye. ko mamadu ko ni ala kumana ko ala ye mamadu ci diɲɛ bɛɛ ma maintenant sa farafinw ka diɲɛ ye cogo ye olu ko farafin ko ko bon ko tigi bɛ diɲɛ na ko mais diɲɛ tigi ma kuma mɔgɔ si fɛ a m'a yɛrɛ yira mɔgɔ si la siniwaw ka diɲɛ ye cogo bɛ bɛɛ ni bɛɛ ka diɲɛ ye cogo bɛ a bɛ a to

ka barika da ye mun de la ka barika da ye a y'an dan ani mun kɛ k'an nabɔ ko kalama mais mais est ce que e de y'a fɔ k'a k'i dan unhun e m'a fɔ e m'a fɔ k'a k'i dan o bon maintenant sisan e yɛrɛ ma dan quoi e tɛ dannifɛn ye quoi e bangela de e bangela i fa n'i ba fɛ e ma e ma e tɛ danfɛn ye quoi mhm. i m'a faamuya wa bon maintenant sisan aw bɛ aw bɛ kuma minnu fɔra aw de ko mhm. ko fɛn mun ye diɲɛ bɛɛ dan ni bɛɛ bɛ k'a fɔ ko ko diɲɛ ko tigi b'a la ko mais anw t'a tigi dɔn a tigi ma kuma an fɛ a b'a yɛrɛ yira an na anw t'a dɔn mais est ce que hakili t'o faamuya wa ko mais nin diɲɛ ko ko ye ala ye ala bi ayi alifuseni alifuseni ko ko farafin ko ko f'ale ka bato de kɛ quoi ko f'a ka bato de kɛ quoi jagoya quoi c'est à dire que ko fɛn mun ye awɔ non mais farafin mais farafin ko de ko fo ale ka fɛn dɔ de ka kɛ yen k'o ka bon ale k'i jigi sɛmɛ o la quoi. mais o de don mais o de don mais farafin t'a dɔn k'a fɔ yanni diinɛ ka na ko mɔgɔw tun bɛ dugukolo sanfɛ u tun bɛ ka vi hɛrɛ la u tɛ se ɲɔgɔn ma karamɔgɔ mais mun f'i ɲɛna ee e bɛ k'a fɔ k'an bɛ vi ten tɔ wa yɔrɔ minnu bɛ yen ko diinɛ t'olu bolo ko mɔgɔw de ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan taa taa kore kore sonyɛli ye maloyala ko ye taa sini sini sonyɛli ye maloyala ko ye taa japɔn japɔn sonyɛli ye maloyala ko ye binkanni ye maloyala ko ye olu tɛ diinɛ dɔn yɛrɛ mais olu tɛ se mɔgɔ ma u tɛ bin mɔgɔ ma mɔgɔ kan u tɛ se mɔgɔ ma i y'a faamu wa mais mhm. aw sigilen don k'a fɔ ko fo ko fo ka bato de kɛ farafin ka mhm. problème de ye nin ye ko fo ale ka fɛn dɔ de bato n'i ye mhm. farafin sama k'a bɔ silamɛya la a bɛ taa don kerecɛya la n'i y'a sama ka bɔ kerecɛya la a bɛ taa don silamɛya la farafin de ko ko fo ale ka fɛn dɔ de bato jagoya la ko fo i ka fɛn dɔ de d'ale ma dɛ bato fɛn dɛ n'ale bolo ni bato yɛrɛ tɛ dɛ ale tɛ se ka si mais karamɔgɔ bato jɔda foyi tɛ maaninfinya kɔnɔ quoi. mɔgɔ minnu ko ko ala tɛ yen nɔ ko kira tɛ yen nɔ ko foyi tɛ yen nɔ diɲɛ gilannen b'olu de la ɛ eh, diɲɛ sirilen b'olu de la bi n'i nana europe an ka faransi ta faransi 65 pourcent de la population est, est athée 65 pourcent ko n'i ye maa jɔ maa kɛmɛ o kɛmɛ faransi maa bi wɔɔrɔ ni duuru o ye athée o tɛ diinɛ la mais karamɔgɔ a lajɛ kɛ mais olu filɛ nin u bɛ avion gilan ni e banana ne ma e bɛ taa furakɛ yen nɔ de ni épidémie wulila olu de b'a fura ɲini mais aw sigilen don k'an ka bato kɛ an ka bato kɛ an ka bato kɛ an ka bato kɛ bato in il sert à rien il sert à rien ne filɛ ne tɛ bato kɛ e ka vi man ɲi ni ne ta ye ne ka sira tɛ bato la ne ka sira tɛ ala la ne ka sira t'a kira la olu bɛɛ ye patapata kan de ye anw bolo quoi a bɛɛ manamanakan bon e bɛna cogo jumɛn na k'e bɛna bato justifier o oh, tuma ala b'an dan ten yan il faut k'an k'ale bato de an tɛ se ka to ten f'an ka bato kɛ mais aw ɲinɛna k'a fɔ ko diɲɛ ma daminɛ diinɛ la yanni diinɛ ka na aw filɛ ka adama ni awa mun fɔ nin ye ko n ko mhm. eberew de ka kumakan don mhm. o ma diɲɛ daminɛra eberew de la karamɔgɔ mhm. est ce que diɲɛ daminɛra eberew de la eberew na diɲɛ laban de la y'a faamu eberew ni arabu e mɛ ci diɲɛ ma daminɛ olu la sa fo mɔgɔw k'o de mm. faamu k'a fɔ ko adama ye hebrekan de ye adama kɔrɔ de ko dugukolo kɔrɔ foyi t'a la adama kɔrɔ de ko dugukolo y'a faamu wa adama ye hebrekan de ye yanni hebrew ka na diɲɛ ma daminɛ hebrew la diɲɛ maa fɔlɔ tɔgɔ tɛ se ka kɛ hebreu ye ɔ nin ye hebrew ka miti de ye hebrew de y'a ɲɛfɔ u ka u ka bɔnnaw ye ɔ n'o y'u denw ye n'o y'u mɔdenw ye ka miti fondateur dɔ ta ka maaya ɲɛfɔ u ɲɛna dɔngɔnɔw fɛnɛ ta bɛ yen nɔ dɔngɔnɔw bɛ maaya ɲɛf'i ye u b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ka sanfɛla ni dugumala u b'a ɲɛf'i ye k'a fɔ ko den dɔ nana sɔrɔ o tɔgɔ ko dukuru yukuru pardon mm-hmm. yukuru maaya daminɛra bɛɛ k'i n'i ka miti fondateur de don bɛɛ ye mm-hmm. maaya ye i ka yecogo la ka diɲɛ dancogo ye i ka dancogo la ɔ ka a ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔ cogo la a bɛ fɔ o de ma ko miti fondateur n y'a faamu mɛnɛ mais kɛlɛ in bɛɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ barika

f'a ka kuma de ala ma kuma sa ala tɛ kuma sa mhm. kuma ye dɛsɛ de sa ci ye mhm. dɛsɛ de sa e filɛ nin ye bi bi in na pour que e ka wuli ka taga wari di mɔgɔ dɔ ma o ye dɛsɛ de sa sinon i b'a ci orange money de la mhm. cidenya yɛrɛ ye dɛsɛ de ye quoi kuma yɛrɛ ye dɛsɛ de ye quoi c'est à dire que karamɔgɔ f'a ka bɔ bɔrɔ in de kɔnɔ quoi africain ka bɔ diinɛ bɔrɔ in de kɔnɔ quoi c'est à dire que k'aw sigi de ko arabu nana mun fɔ aw ɲɛna

farafin yɛrɛ ye jitɔ de ye farafin ye farafin yɛrɛ awusa e bɛ jitɔya de kɔnɔ sa e bɛ jitɔ de e bɛ siran de kɔnɔ mais n'i tɛ lamɛnni kɛ i bɛ jigin ka bɔ an ka panel kan ça sert à rien an bɛ ka temps tuer n'e ye pour rien quoi ça sert strictement à rien n ko farafin bɛ jitɔya de kɔnɔ arabu nan'u ka jitɔya de don e la k'a fɔ ko jahanama bɛ yen arijinɛ bɛ yen o ye arabu ye o ka sira in dɛ u nan'o de
Karamɔgɔ ka kurun pankurun fɛngɛlen don aw folenba don aw tulo bɛ dugu la ou pas ne tulo t'a la dɛ i folen don i folen don réseau de don i b'a sɔrɔ a bɛ boli la karamɔgɔ aw b'an permettre n bɛ baro dɔɔni kɛ mamadu fɛ hmm. aw folen don karamɔgɔ mamadu sawunera ne bɛ fɛ ka dɔɔni masala k'i fɛ i ko ko ko fɛn bɛɛ bɛ lahara de nɔfɛ k'u nana lahara ko kuma fɔ yarɔ i y'o fɔ voilà donc ne fɛ ka min dɔn jɔn de

mais e ayi anw bolo anw bolo ka problème ye mun ye anw bolo maa si de t'a dɔn quoi maa si. ɔ mais an ye bilasira ni o ye dɔɔni o bɛ sɔrɔ o bɛ diya ye quoi. n bɛ ka kuma mun f'e ɲɛna ne bɛ fɛ ka kuma min ɲɛf'e ɲɛna. ko mɔgɔ mɔgɔ kuma na saya kɔfɛla k'a bɛɛ y'a hakilinata de fɔ a tiɲɛ tɛ maa si den kelen de bolo quoi o de bɛ ka ɲɛf'e ɲɛna quoi maa o maa y'a f'i ye a ye nkalon f'i ɲɛna maa o maa y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko n'a sara ko nin b'an ɲɛ a tigi ye fu de f'i ɲɛna a y'a hakilinata de f'i ɲɛna. i y'a faamu wa maa tɛ yen k'a tiɲɛ bɛ maa min bolo a tɛ yen a tɛ diɲɛ a tɛ dugukolo sanfɛ maa ma sa ka kunu maa t'i to diɲɛ kɔnɔ yan k'a fɔ k'i bɛ saya saya kɔfɛla k'i b'a ɲɛfɔ maa t'a dɔn a gundo tɛ maa bolo a bɛ bɛɛ ka a bɛ dɔnni bɛɛ sanfɛ maa si tɛ yen ka ko ko a secret bɛ maa dɔ bolo a tɛ yen kira tɛ yen mun sara ka kunu maa si den kelen tɛ yen an bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna quoi nka aw k'aw hakili sigi siran de bɛ mɔgɔ kɛ jitɔ ye n'i kɛra jitɔ ye i bɛ kɛ dɔ ka marafɛn ye marafɛn ye mun ye e bɛna ne ɲininka ko saya kɔfɛ ko mun bɛ yen nɔ ne bɛ hakilinata f'i ɲɛna e ma kɛ ne ka jɔn ye yan e mana ne hakilinata minɛ e bɛ kɛ ne ka jɔn ye o de y'an kɛ arabuw ka jɔn ye parce que arabuw nana fɔ an ɲɛna ko nin de bɛ yen nɔ an tugura olu kɔ kerecɛnw nana fɔ an ɲɛna ko nin de bɛ yen nɔ pas forcément k'a fɔ ko ne k'i hakilinata minɛ i b'a ɲɛfɔ ɲɛna de pour que n ka faamu dɔ sɔrɔ i ka i ka sinon pas forcément k'a fɔ ne ne b'o minɛ o mais karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka mun f'e ɲɛna mɔgɔ si tɛ yen k'a bɛ se ka arijinɛ prouver i ye maa tɛ yen k'a bɛ se ka jahanama prouver e ye o mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛ se k'e la convaincre jahanama ni arijinɛ la a tɛ yen nɔ mais n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ la n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ la convaincre kɔni i bɛ se k'i yɛrɛ la convaincre e t'o de kɔrɔ nin ya o tɛ se ka ye wa ɲɛkɔrɔ ni n y'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ n yɛrɛ bɛ se ka n yɛrɛ la convaincre k'a fɔ ko hali n'i y'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ hali n'i y'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ preuve t'a la aliénation n'a bɛ fɔ o ma aliénation ni kodɔnbaliya dɔrɔn de b'a to i bɛ tugu a kɔ fura foyi t'o la c'est à dire que preuve foyi t'i bolo a tɛ ye maa ma ta ka n'a ɲɛfɔ maa ma deli ka ta ka n'a ɲɛfɔ a tɛ ye a ma deli ka ye wa preuve tɛ mɔgɔ bolo jinɛ tɛ wa fɛn tɛ mɛlɛkɛ tɛ ye jahanama tɛ ye alijinɛ tɛ ye

a bɛna a dɔn min don quoi n ka daganan b'u kan karamɔgɔ mamadu sawunera oui n bɛ k'i lamɛn e bɛ se ka arijinɛ in ɲɛfɔ an ɲɛna min b'a kɔnɔ wa arijinɛ yan mun de ye e attirer arijinɛ la awɔ mun de la arijinɛ in e sɔrɔ la k'a bɛ a ka di ye awɔ o ye mun ye ɛɛ sira fila de bɛ yen nɔ soit i sɔnnen don ala ta ma i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i récompenser ni arijinɛ ye sini ou bien soit i bɛ sira wɛrɛ kan a b'i bila jahanama kɔnɔ sini voilà o y'aw ka faamuya an y'o faamuya a y'o don bɛɛ mhm. kunna ne ko de ye mhm. n ko mun de ye arijinɛ nin diya e ye mun de bɛ arijinɛ nin kɔnɔ ko o ye lasɔn arijinɛ ye ou bien ko o ye arijinɛ diya e ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye arijinɛ in kan wa question b'o yɔrɔ de la sira fila in tɛ mhm. mun ye ne lasɔn a ye mun ye ne lasɔn a ye o ye ɲuman ɲuman sira de don i bɛ kɛ ala kɛrɛfɛ i bɛ kɛ ala ka ayisa mun b'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ
nimisiwasa tɔɔrɔ i tɛ tɔɔrɔ a kɔnɔ tɔɔrɔ mun b'an kan diɲɛ kɔnɔ yan nɔ n'an n'a bɛ da n'an n'a bɛ wuli n'an bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye i t'o ye a kɔnɔ i tɛ bana bana t'a kɔnɔ ɛɛ k'a fɔ fantanya bɛ n na o t'a kɔnɔ k'a fɔ ko n tɛ se ko la n bɛ se ko la n tɛ se n tɛ se ko la o t'a kɔnɔ i bɛ sago bila kɔnɔ i bɛ sago bila kɔnɔ sisan nɔ nɔgɔya dɔrɔn de b'a kɔnɔ o tɛ yan o de ye attiré yɔrɔ nɔgɔya a banna awɔ nɔgɔya de b'a kɔnɔ
bon ne kɔrɔkɛ de ko mhm. le fait que ko ni i attirelen don o la ko i fugariya de ye quoi i ka hakɛto i ka hakɛto n tɛ e ma quoi awɔ n y'a faamu i kuma na kɛ cogo di mais mɔgɔninfin mhm. ni ni ni e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri n'i bɔra mhm. siranya kɔrɔ k'e ka taa bila yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ e tɛ foyi kɛ musoko kɔ nege dɔrɔn a bɛɛ ni bɔkolo cɛ n'o de bɛ i sa k'e tɛ foyi kɛ mhm. ko ka i ta kɛ nɔnɔji min ni nɔnɔji min ni dulɔji min ni diji min ye mhm. karisa fura kisi fosi t'a ma i bɛ sa i bɛ sa tuguni k'i to arijinɛ in kɔnɔ hali n'u ko ko saya tɛ yen en plus mɔgɔninfin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn k'e de bɛ diya badabada kɔ parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna o ye wulibali ye i bɛ diya bada n'i bɛ n'i bɛ fɛn min kɔnɔ badabada Mhm. i tɛ o diya dɔn quoi c'est à dire pour que i ka ɲɛnamaya dɔn f'e ka saya de valeur dɔn i b'a dɔn ɲɛnamaya ye min ye ni saya tɛ n'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ balo la éternellement maa si den kelen tun tɛ saya ta kaba la ɲɛnamaya tun tɛ kɛ mɔgɔ si bolo koba ye mais n'i y'a ye an ma accroché saya la ɲɛnamaya la kɛ parce que fɛn dɔ de bɛ côté dɔ la sa le côté opposé saya donc an bɛ accroché côté la an bɛ an b'a dɔn ɲɛnamaya ye min ye parce que an y'a dɔn ka fɔ ko saya de bɛ yen donc e mana bila diya badabada kɔnɔ e tɛn'o diya badabada yɛrɛ dɔn parce que e b'o kɔnɔ de kudayi e tɛ ko jugu min bɛ yen nɔ fɛn b'i ni tɔɔrɔ o e o tɛ ka kɛ e kan quoi c'est à dire pour que e k'a dɔn ko faamaya ka di quoi f'e ka bɔ fantanya de la e m'a ye mɔgɔ minnu bɛ fɛn dun duman valeur dɔn i k'a dɔn ko yaasa duman ka di o y'a sɔrɔ e delila ka to nanɔgɔ finman kelen de dun ka sɔrɔ so mhm. o t'a o don ni yaasa ni zamɛ jɛgɛ kɛnɛ bilala i da kɔnɔ n ka kuma labɛn ta n ka kuma mhm. labɛn ta i b'a dɔn o de la parce que ce jour là tu peux faire la comparaison entre les deux mhm. o don i bɛ sɔrɔ ka dɔ in diya dɔn mais e bɛ se ka bila badabada diya kɔnɔ cogo jumɛn k'e ka kote dɔn k'e k'o diya yɛrɛ dɔn donc c'est pour te dire que o de kama c'est à dire k'a f'i ɲɛna ko kunkololafɛn de don mɔgɔ dɔ de sigira ka miiri wagati dɔ la a ka kegun n'a ka wagati mɔgɔw ye o de kama don a ye fɛn bɛɛ fila fila u ye fɛnw fila fila bila u kunkolo kɔnɔ wa ko in u y'a tiɲɛ ta yɔrɔ wɛrɛ de quoi u y'a tiɲɛ ta e bɛnbaw de fɛ yen o de kama don i bɛ arijinɛ mɛn yɔrɔ min i bɛ jahanama mɛn yen i y'a faamuya donc a bɛ k'a yir'i la de arijinɛ kɔnɔ ko ko in mɔgɔlankolonya de don quoi n t'i nɛgɛnna mɔgɔlankolonya de don je m'explique déjà pour que i ka arijinɛ nin sɔrɔ tu n'as même pas c'est à dire a sɛbɛntiya t'i bolo k'i bɛ arijinɛ nin sɔrɔ fɔlɔ a b'aw yɛrɛ ka livre de kɔnɔ fɔlɔ
n'ala ka hinɛ mɔgɔ si ka ko ɲuman kɛ mhm. mɔgɔ si ka n ka kuma na mɔgɔ si ka aw ka ala batoli n'a ka ko ɲuman kɛ dɔrɔn tɛ aw ladon arijinɛ kɔnɔ a ma garanti aw ye awɔ f'ala i t'o kalama anw b'o f'i ye a b'i ka livre kɔnɔ awɔ parce que mun na o yɔrɔ o yɔrɔ b'a kɔnɔ mun na sayi o de la a bɛ kana fɔ kana o chaque fois i ɲɛfɔli ka ba kɛ sa barika da kɛ kana a- ala c'est à ye dire an bɛ fɛn dɔ de la an bɛ terre à terre dɔ de kɔnɔ an bɛ logique dɔ de kɔnɔ quoi karamɔgɔ kana ɲɛfɔli ba kɛ an bɛ logique dɔ de kɔnɔ Mhm. e mana bato kɛ cogo o cogo e mana ɲuman kɛ cogo o cogo e ti arijinɛ in sɔrɔ i tɛ se c'est à n'ala dire mɛ tu n'es n'ala ma pas fara i sûr kan i k'i tɛ b'a se sɔrɔ je vais dire awɔ i tɛ se i ne bɛ taa nɔfɛ de i bɛ taa nɔfɛ n'est-ce ni pas o pratique de fɔra ni pratique i bɛ taa nɔfɛ ni pratique mais de en min ka même di temps ala ye a en b'a d'i même ma temps voilà mais en même temps u b'o de yege yege aw ɲɛ kɔrɔ quoi u b'a yigi yigi aw ɲɛ kɔrɔ tu sais c'est quoi u b'a yɛgɛ yɛgɛ an ɲɛ kɔrɔ an ka c'est comme l'âne et la an hakili faamu n'a sɔnna a ma an b'a ta i n'a fɔ aw hakili faamu ma sɔn voilà c'est à dire n'an ka fiye sa n'an ka ɲɛ fiye non non c'est pas ça c'est pas ça i m'a sɔn aw hakili faamu ma sɔn aw hakili faamu sɔnna a ma donc hakiliw tɛ kelen ye mamadu mamadu e ka lamɛli kɛ tan mamadu e ka lamɛli kɛ tan sa dɔɔni u b'a yege yege aw ɲɛ kɔrɔ de c'est comme l'âne et la la carotte. Mhm. C'est de la perversité. Mhm. Perversité dan de don, quoi. Mhm. C'est-à-dire que u bɛ fɛn de miroiter aw ɲɛkɔrɔ aw tɛ fɛn min sɔrɔ pour vous pousser à faire ce que eux ils veulent. Pourquoi Mamadou i bɛ ka min fɔ k'u b'a fɔ de ko pour que aw ka ɲuman kɛ halisa mais e t'a dɔn wa k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen nin ma miroiter olu ɲɛkɔrɔ nka olu ka ɲuman kɛli ka bon ni a aw ta ye aw min bɛ diinɛ kɔnɔ ayi ɲuman yɛrɛ kɛli ɲuman yɛrɛ i ka ɲuman yɛrɛ ka i ka ɲuman yɛrɛ ka athées don n lamɛn n lamɛn tan n lamɛn tan ɛ ala a ko k'o bɛɛ ye zero mamadu mɔgɔw bɛ golofi golojɛla mɔgɔw bɛ golofinna n lamɛn tan e ka ne lamɛn tan sa mamadu i ka ɲuman bɛ da
ala non e k'o bila tan bayi deux secondes a bila dɔrɔn deux secondes n ko mɔgɔw bɛ golojɛla u tɛ diinɛ fasi kɔnɔ nka u ka ɲuman ka bon ni aw diinɛtigiw ta ye siɲɛ ba de d'accord u bɛ ɲuman de kɛ quoi mais u jigi dalen tɛ arijinɛ dɔ kan k'u bɛ taa don badabada nɛɛma dɔ kɔnɔ non u bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn ko mɔgɔninfinya kɔnɔ ko mɔgɔ kan ka ɲuman de kɛ c'est des athées n'i bɔra yen n'i taara e bɔra bɛnba minnu na olu kun bɛ ɲuman de kɛ e pourtant u tɛ ka siran tasuma jeni ɲɛ u tɛ ka u tɛ ka tugu mɔgɔ 72 vierges o nata m'u bila a la quoi mais olu y'a sɛbɛn ko ka ɲuman kɛ ko ka ɲuman dɔn ko ka juguman to yen o y'a sɔrɔ mamadu ma na arabu ma na tubabuw ma na fɔlɔ u ka idée e ma na di e ma mais olu y'o dɔn u yɛrɛ ma k'o kɛ quoi ko ka ɲuman dɔn ka ɲuman fɔ ko ka juguman to yen o bɛ hadamaden dan cogo de la o b'i dan cogo de la
ɔhɔn n'est-ce pas o bɛ hadamaden dan cogo de la voilà o bɛ yen n'est-ce pas mais o tɛ aw e ka ne lamɛn sa donc o bɛ n'i y'a ye o bɛ hadamaden donc o de bɛ ka fɔ aw ye quoi c'est à dire ni an kan ka fɛn min kɛ naturellement les instincts innés là ko n'an kan ka fɛn min kɛ n'o dara an na e ka n lamɛn dɔɔni sa mamadu kana mɔgɔw ka kuma tigɛ tigɛ fula tɛ sa aw fana ka mɔgɔw lamɛn dɔɔni e fana ka yɔrɔ min faamuya o e bɛ ka yɔrɔ min fɔ ko nin ma yɔrɔ in o n'i ka sɔrɔ to k'o dara hadamaden bɔgɔ la k'o dara mɔgɔninfin bɔgɔ la k'o dara mɔgɔninfin kɛcogo la e y'o fɔ e y'o affirmer ten o i mana ciden nalen yɔrɔ lamɛn dɔɔni
mamadu e ka n lamɛn dɔɔni sa e ko de dɔrɔn k'a dara mɔgɔ mɔgɔ la a dilanna mɔgɔ la ne bɛ k'a f'i ɲɛna de effectivement a danna mɔgɔ la n'a dilanna mɔgɔ la sisan nɔ e, e, e, cibaga dɔ mɔgɔ wɛrɛ nakun tɛ ka n'a fɔ e ye k'e ka fɛn ɲuman dɔ kɛ o

na fɛn min kama o bɛ kɛ quoi ni e tilala sisan ni kɔngɔ ye e minɛ a y'i diya m'i diya e bɛ taa dumuni kɛ mhm. ni ɲɛgɛnna taga b'i la i bɛ taa ɲɛgɛn na a y'i diya m'i diya mhm. ni sunɔgɔ b'i la ko i farikolo mago bɛ renouvellement na i bɛ da ka sunɔgɔ pour que i cellules ka renouveler olu dilanna i farikolo la de i n'olu dilanna de. o bɛɛ ye tiɲɛ ye. d'accord mhm. donc ala in par contre aw ka danbaga in a ɲinana ka logiciel kɛ mɔgɔw la ale de ko k'ale ye mɔgɔw dilan mais a ɲinana ka logi o ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔw la min bɛ mɔgɔw bila ka wuli ka seli y'a faamuya donc i bɛ ka taa i bɛ ka yɔrɔw dayɛlɛ dayɛlɛ quoi e ka to yɔrɔ kelen kan dɔrɔn bayi logiciel in de ye rappel ye mɛnɛ

ni ciden ni mamadu o ci mamadu o de bɛ lawaleya mamadu bɔ o bɔ nin kuma modèle kɔnɔ sa i si kɔrɔbayara ninnu ma quoi hali den fitininw tɛ nin kuma répéter quoi toi tu es en train de répéter i b'a fɔ ko soloni quoi je te jure soloni n'i ye kuma fɔ soloni ye k'a k'a répéter a b'a répéter i bɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ an ka bɔ o kɔnɔ sa ne ne ne balimakɛ an mana kodɔn kɔnɔ terre à terre kɔnɔ mais n'i fana ye n lamɛn dɔɔni i bɛ n ka kodɔn yɔrɔ non mais non i tɛ ka n lamɛn i tɛ i tɛ ka n lamɛn i tɛ ka ça fait combien de temps i bɛ ka kuma i bɛ ka a lamɛn Mamadu i bɛ ka yɔrɔw dayɛlɛ dayɛlɛ i bɛ ka yɔrɔw dayɛlɛ dayɛlɛ ni mɔgɔ ye kuma dɔ f'i ɲɛna k'a b'i la faamuya ko dɔ la dɔrɔn i bɛ sin ka kuma dɔ fɔ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ten ne fais pas ça ne y'i ta faamuya mais n'i fana ye ne ne ne ne tun bɛ alijinɛ kɔnɔ ko in de la tantôt là i taara fan wɛrɛ fɛ non an bɛ alijinɛ kɔnɔna in de laban yen mamadu a bɛ taa alijinɛ in kɔnɔ an bɛ sofisan vuru mɔgɔninfin bɛ se ka ko ɲuman kɛ dɔrɔn k'e bɛ t'i ta kɛ muso déviergéli ko ye o bɛ se ka fɔ ni hɔrɔnya bɛ e bolo est ce que ni hɔrɔnya bɛ mɔgɔ min bolo i kan ka nata alijinɛ kama musomanninw de

Mamadu e ka n lamɛn sa an bɛ fɛ k'o de f'i ye quoi aw ka arijinɛ y'o de ye quoi 72 vierges on n'est pas là pour dévierger les gens bêtement i b'a dɔn ne ka an bɛ fɛ ka min de f'i ɲɛna quoi i hakili dayɛlɛ dɔɔni quoi Mamadu Mamadu non i hakili dayɛlɛ dɔɔni sa i hakili dayɛlɛ dɔɔni bɛ non Mamadu e ka lamɛnni kɛ tan toi tu as beaucoup besoin d'écouter quoi toi pour le moment tu dois même pas beaucoup parler mamadu an bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna ni muso ko don ka muso 72 vierges sɔrɔ k'o dévierger mɔgɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ a se b'u ye k'a kɛ quoi wa u bɛ k'u ja u bɛ k'u ja u dugumala la kosɛbɛ a bɛ yan mɔgɔw bɛ yen non dulɔ kɔji n'u ko k'u b'a ɲini k'a sɔrɔ u b'a ɲini k'a sɔrɔ quoi dulɔ kɔji a bɛ yen mɔgɔninfinw de y'a dilan ala m'a dilan ala m'a dilan wa mamadu ma kɔnɔ a dilan na quoi mɔgɔw de miirila ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye mɔgɔw de miirila ka dulɔ dilan quoi d'accord wa mɔgɔw mɔgɔw bɛ musoko kɛ ɲɛjugu ni ɲɛɲuman quoi d'accord mun tɛ se k'o sɔrɔ n bɛ n bɛ tila nin yɔrɔ la n bɛ n jɔ i bɛ kuma d'accord c'est à dire que u bɛ fantanw de sɔrɔ minnu b'a dɔn k'u tɛ se ka ninnu sɔrɔ quoi a bɛ di kira ma wagati min na o y'a sɔrɔ n'u ye ninnu sɔrɔ sisan mais e k'i jɔ tan sa n ka ci bɛ di kira ma wagati min na o ɲɔgɔn fantan o ɲɔgɔn fantan tun tɛ diɲɛ kɔnɔ mamadu mamadu mamadu kana porte dayɛlɛ sa ne fa kana porte dayɛlɛ quoi parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna i kana minɛ n'a ma ta i kan'a minɛ ni dimi ye quoi a bɛ n'i bɔkolo cɛ i ka dɔnni man bon bon kosɛbɛ nin domaine kɔnɔ quoi donc n'i ka dɔnni man bon kosɛbɛ nin domaine kɔnɔ n'i kuma kuma kumana lɛ mɔgɔw b'i ka fiɲɛ ye ka taa fɛ à chaque fois n'i y'i da waga mhm. mɔgɔw b'i ka limite ye à chaque fois n'i mhm. i fɔ mɔgɔw b'i ka limite ye n b'i deli n m'a f'i kan'i ka question poser mais n bɛ mhm. fɛ i ka kɛ dɔn dɔɔni quoi a to n bɛ nin yɔrɔnin laban dɔrɔn n bɛ n ka micro minɛ i an kun bɛ an kun bɛ sira min kan an bɛ t'o sira kan quoi n'a sɔrɔ ni dugukolo ka sira de don ou bien ne bɛ min kɔnɔ an ka t'o kan mais kana porte bɛɛ dayɛlɛ dayɛlɛ parce que i ka dɔnni ka dɔgɔ kosɛbɛ nin côté nin na mm, par rapport à nous ici au fait anw minnu bɛ panel sanfɛ voilà ça c'est selon toi par rapport à nous i ka kuranɛ dɔnni an ɲɛ b'a la i ka kuranɛ dɔnni ka dɔgɔ i ka culture mm. générale ka dɔgɔ an ɲɛ b'a la mm. i cerveau kɛlen don ka minɛ ka bila verre kɔnɔ ka verre datugu a da la ni diinɛ ye quoi i ka hakɛ to vraiment tout tout sauf ça i y'a faamuya donc du coup kana kana kana kana sira dayɛlɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye arijinɛ kɔnɔ anw bɛnbaw c'est à dire maloya min bɛ anw bɛnbaw la quoi hɔrɔnya min bɛ e mamadu bɛnbaw la a m'olu a m'olu permettre u ka taa fɛn fictive dɔ dilan jula jula juguya dɔrɔn bɛ kɛ fɛn min kɔnɔ quoi

fɛn quoi an ka yafa nin ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que moi je Ka pense k'aw que bɛnbaw tun bɛ mun kan dugukolo k'aw bɛnbaw tun bɛ mun kan c'est pas la peine quoi parce que i b'a dɔn hali k'aw minnu bɛ bɛnbaw duguma hali mɔgɔ minnu bɛ duguma i- ils apprendront rien via via ces débats quoi c'est le débat est stérile quoi c'est à dire ale ale hakili datugulen don fɛn dɔ de kɔnɔ dɔrɔn c'est une c'est vraiment une perte absolue quoi a tɛ a yɛrɛ tigi lamɛn yɛrɛ bon ni mɔgɔ ce qui est regrettable c'est que sa voix trahit son âge voilà i bɛ ka mun fɔ a ɲɛna n'a y'a lamɛn dɔɔni dɔrɔn e yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ dɔrɔn ni n'a y'a lamɛn dɔɔni i ye kuma kelen de fɔ a ye i ko k'a ka dɔnni ka dɔgɔ nin domaine kɔnɔ k'a ka kuma kan ka dɔgɔya ka lamɛnni bonya o ye kuma kɔrɔma de ye quoi mais a tɛ k'e lamɛn yɛrɛ quoi a ko ko Fana faamu dɔrɔn awɔ question n bɛ dɔw fɛ bɛ ka yen nɔ mun ka f'i ɲɛna kuma dɔw don bɛ min yen na nɔ ani silamɛw nana vas-y vas-y silamɛw je t'en nana prie vas-y vas-y silamɛw nana an fɛ yen don min na silamɛw nana man anw fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ duguti dugu o dugu sigira donsow ni somaw de y'a dugu sigi dugutigi bɛɛ o dugu tɛ yen nɔ ko ko donsow ni somaw ma dugu min sigi a tɛ yen nɔ silamɛw nana o dugu kɔnɔ sigiyɔrɔ dir'u ma u k'u sigi k'u bɛ misiri jɔ ka misiri d'u ma u ka misiri jɔ mais o don o y'a sɔrɔ dugutigi yɛrɛ ye kafiri de ye quoi mais a ma deli k'u bali k'u tɛ misiri jɔ a ma deli k'u bali k'u tɛ seli a ma deli k'u bali k'u kana misiri wele k'u kana ala ko fɔ k'u kana kira ko fɔ k'u tɛ seli a ma deli ka kɛ quoi an bɛnbaw ma deli ka maa si bali i ka croyance la ou bien i ka pratique kɔnɔ a ma deli ka kɛ u ye bɛɛ bonya i ta kɔnɔ mais maga dunanw de kɛlen ka pilasi sɔrɔ problɛmu wulila o yɔrɔ de la dɛ dunanw ye pilasi sɔrɔ ka fanga sɔrɔ don min na u wulila k'u jɔ ko bolisɔnna kafiri bolisɔnna ye nɔgɔ de ye bolisɔnna n'a sara i kan ka kɛ tan i ni maa ma i n'a man ka jɛ kɛ i den man ka d'a ma i man k'a den furu i kan ka donc en ce moment kɛlɛ wulila ka da ka mɔgɔ minnu ye sigiyɔrɔ di olu tilara ka kɛ maa nɔgɔlenw ye olu tilara ka kɛ maa lafililenw ye olu tilara ka kɛ maa haramuyalenw ye olu wulili wuli kɛra sisan k'olu lagosi ɔ à partir de ce instant kamitiw ka kɛlɛ wulila o yɔrɔ de la quoi sinon ni bɛɛ ye bɛɛ to i danbe la ka bɛɛ to i cogo la y a aucun problème mais croyance i b'a sɔrɔ e bɛ taa kafiri fɛ yen sisan nɔ i bɛ taa kafiri fɛ yen a bɛ dɛbɛn d'i ma i b'i seli i y'a faamu a b'a ka boli boli sɔn ba faga a t'a d'i ma i k'a dun a bɛ shɛ dɔ d'i ma k'i yɛrɛ k'o faga i ka laada kɔnɔ i b'a bisimilayi fɔ k'o kɛ halali ye i yɛrɛ b'o dun i bɛ seli a ka dukɛnɛ la i bɛ seliji t'a ka dukɛnɛ la i b'i seli a ka dukɛnɛ la i bɛ sun don hali n'a ka di i bɛ kaluwa don bolisɔnna ou bien kafiri a fɛ yen nɔ i b'o kɛ quoi mais kafiri t'o o admet mɔgɔ si ye silamɛ tɛ sɔn o mɔgɔ si ye k'e ka taga ale fɛ yen nɔ k'e ka taa k'i bɛ t'i ka laadalako kɛ a tɛ sɔn donc an bɛnba kɔrɔmanw fɛ yen olu ka hakilina na ko maa man kan ka se maa man kan ka don maa ka hakɛ kɔnɔ quoi kafiri dɔrɔn de b'a accepter kafiri diɲɛ bɛɛ kafiri de b'a accepter ne filɛ sisan ne ye kamiti de ye denkɛ kɔrɔbalenw bɛ ne bolo eh, wagati mun na u tun bɛ na ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ na n fɛ yen nɔ u bɛ seli u bɛ seli u bɛ seli dɛbɛn bɛ yen u bɛ seli u b'u ka kɔlɔsiw yɛrɛ bila n fɛ yen nɔ n'u nana u bɛ kɔlɔsi ta u bɛ seli ne ma deli k'u bali a la tuma min na u bɛ seli mais kɔfɛ u nana ko ɲɛɲini ka kow ɲɛɲini ka kow ɲɛɲini u yɛrɛ de tɛ seli u yɛrɛ ye ne ma deli k'a f'u si ma ko seli tɛ kɛ n fɛ yen mais n'an kun y'a kɛ contraire ye k'a fɔ ko ko ne de ye dutigi ye ko ne ye silamɛ ye k'olu ka na k'u b'u ka kamitiya ko kuma fɔ n kun b'a silamɛkɛ a kun b'a den bɛɛ haramu a kun b'a den bɛɛ a b'a bɛɛ gɛn ka bɔ a fɛ yen o don donc i ka question kɔnɔ n bɛ segin ka na i ka question réponse la an bɛnbaw olu ye sigiyɔrɔ di silamɛw ma k'u bonya k'u to u danbe la ka sigiyɔrɔ d'u ma don min na misiri bɛ jɔ ne yɛrɛ ka ne yɛrɛ tun bɛ dugu mun na n tɛ n tɛ don détail la dugutigi kafiri de don bolisɔnna de don dankuntigi de don e eh, kɔmɔkuntigi de kun don a don o ye ne yɛrɛ ka dugu ye dɛ don mun na e, misiri bɛ jɔ a ko a ko alimami ma a ko ne tɛ silamɛ ye dɛ mais i ka misiri jɔtɔ ne ka du ka bon n bɛ n ka dudenw bila ka taga u bɛ taa bɔgɔ ta ɔ ka ji ta k'i dɛmɛ ka misiri jɔ ne kɔni t'i ka diinɛ la dɛ ne t'i ka diinɛ la dɛ mais i ka misiri n bɛ sigiyɔrɔ d'i ma i bɛ misiri jɔ ɔ i ka misiri jɔtɔ n ka tugun ne ka dudenw a bɛɛ a bɛɛ inisiyelen don kɔmɔ la a bɛɛ bɛ taa i dɛmɛ ka misiri jɔ a ma deli ka kɛ porobilɛmu ye anw fɛ yen abadan donc n bɛ kuma jɔ o yɔrɔ la ɔ karamɔgɔ kuyate i ka mikoro kɔni dayɛlɛlen don donc i bɛ se ka mikoro fermer maintenant ɛɛ n bɛ kuma segin i ma ɔ k'a f'i ɲɛna sisan nɔ k'a fɔ ko na anw bɛnbaw ka tagabolo tɛ o est ce que e bɛ maa ka tagabolo dɔn ɔ ko mun bɛ tagabolo tɔ bɛɛ accepter ni anw tɛ quoi ni anw tɛ hɔrɔnya kɔnɔ ani danbe kɔnɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka kuma d'i ma karamɔgɔ keyita anw bɛnbaw ma mɔgɔ si bali i ka tagabolo la k'o f'i ɲɛna k'o jɛya i ma mɔgɔ si tɛ se k'a contraire fɔ k'anw bɛnbaw ko mɔgɔ dɔ ma ko ko ni i selila k'an b'i faga n'i ma dankun sɔn an b'i faga n'i ma boli sɔn an b'i faga n'i ma don kɔmɔ la an b'i faga a ma kɛ i bɛ se ka kɛ silamɛ ye i bɛ se ka kɛ kafiri ye i bɛ se ka kɛ kerecɛn ye i bɛ se ka kɛ maa sugu bɛɛ ye anw bɛnbaw k'o de ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ɔ ko ka juguman to yen nɔ k'i k'a dɔn ko n'i nan'i yɛrɛ sɔrɔ sunkun kɔnɔ ɔ diɲɛ kɔnɔ yan k'i k'a dɔn k'i bɛ yen ko wa ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen anw bɛnbaw de y'o fɔ quoi ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen k'i k'a dɔn ko n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ yen ko fɛn wɛrɛ bɛ yen wa k'e bɛ yen ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ e karamɔgɔ kuya e karamɔgɔ keyita n b'i fo ka kuma segin i ma ɔ ka n ka mikoro fermer k'i fɛnɛ lamɛn ɔ n'i bɛ maaw dɔn ko maa min sɔnna ko mɔgɔ wɛrɛ k'a ka paratiki kɛ ale bolo maa wɛrɛ k'a ka paratiki kɛ ale fɛ yen nɔ ɔ n'i bɛ tagabolo wɛrɛ dɔn mun sɔnna o ma ɔ n bɛ n bɛ kuma d'i ma k'i lamɛn hakilisigi kɔnɔ ani bonya kɔnɔ ɔ i k'i da don a la k'a walawala ɔ maa min sɔnna o ma ɔ an ka tɛmɛ ni babu ye n'a tɛ k'i ma baasi ye n b'i fo ka kuma segin n ma en tout cas monsieur dugukolo foli b'i ye wa foli b'i ye hali n bɛ segin ka na ko lamɛnbagaw la lamɛnbagaw foli b'aw ye Eh, an balima minnu filɛ nin ye paneli sanfɛ eh, ne ne ne ni aw bɛ ka kuma o kumaw fɔ la ni ɲɔgɔn cɛ n ka foli b'aw fana bɛɛ lajɛlen dugukolo kuma faamuna kuma faamuna i ka kɔrɔfɔ ninnu laseliw la n ye faamuya caman sɔrɔ a la wa i b'a dɔn ne yɛrɛ ye keyita mandenka n tɛ dugu la bi n ye keyita mandenka silamɛ fana ye donc n ka silamɛya tɛ n bali k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ n'a tɛ hakilina la n'a ye tiɲɛ fɔ n ye n tɛ sɔn a ka tiɲɛ ma parce que i b'a dɔn ne bɛ ne yɛlɛ aw ka paneliw sanfɛ ne tɛ yɛlɛ k'a fɔ ko ee, aw bɛ aw aw tɛ silamɛ k'a fɔ ne bɛ yɛlɛ o ee, o kama k'a fɔ n'aw tɛ diinɛ kelen na u tɛ se u tɛ se ka n bali ka yɛlɛ aw ka ee, fɛngɛ la dɛ mais n bɛ yɛlɛ farafinya yɛrɛ ni maaya yɛrɛ baro kama ka parce que a bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ne ni ka mandenkaya kuma dɔw bɛ yen quoi ne t'o réalité dɔn quoi mais ni kumaɲɔgɔnya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ quoi n bɛ se k'o kuma tiɲɛ dɔn k'a sɔrɔ a ma n bɔ n ka silamɛya la quoi i filɛ ka ɲininkali min tɛmɛna bon komi i b'a dɔn porobilɛmu ye kuma ye fɛn dɔ de ye quoi tɔdɛn de don quoi mais n b'a fɛ ka min f'i ye fana ka bil'i kunna ni ne fana ye kuma ma ne f'i ka nin jaabi la quoi sadiri kuwa a bɛ se ka kɛ ni nɛnkun ka fili de ye kuwa sinɔn dusukun ka fili tɛ epi n tɛna kuma wɛrɛ fana foyi f'i ye sadiri kuwa pour que n yɛrɛ ma cɛ i bolo bɛ ka kuma foyi f'i ye k'a fɔ min bɛ se k'a to n bɛ se ka nkalon tigɛ ye kuwa ni n bɛ min dɔn n b'o f'i ye ni n tɛ min dɔn peut-être aw dɔ la gɛlɛn na min bɛ sɔrɔ ka min bɛ se ka na tɛmɛ yɔrɔ la komi n ka jelikɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n tɛna esaya k'a fɔ n bɛna fɛn fɔ k'a fɔ n tɛ min dɔn kuwa n'o kɛra n bɛ ale yɛrɛ bɛ malo man ɲi n yɛrɛ fana bɛ malo jama ɲɛna donc n ka hɔrɔnya tɛ n permettre o la kuwa o ye filɛ ka min fɔ parce que sisan i ko y'a y'a yira n na k'a fɔ ko ni an b- an bɛnbakɛw kɔfɛ kuwa yɔrɔ ne bɛ taa sira wɛrɛ dɔn n'o ye bato sira ye k'a fɔ ko eh, u bɛ sɔn eh, b- mɔgɔ wɛrɛ ka na u ka bato bato sugu bɛɛ k'u ka eh, u bolo u ka eh, ba- bato yɔrɔ la ubiyɛn u ka sigida la kuwa k'a sɔrɔ a ma kɛ n'u ta ye k'u bɛ jɛn n'a ye kuwa bon i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i ye sari lakali cogoya min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o de tun y'an bɛnbakɛw taabolo ye kuwa k'a fɔ k'a fɔ kerecɛnw ni silamɛw nana u ye pilasi d'u ma u k'u ka egilisiw jɔ u k'u ka misiriw jɔ kuwa u ka na u bisimila an bɛɛ bɛ kun kuwa u k'u ka bato kɛ olu fana bɛ tɛmɛ n'u ka farafinya baara ye kuwa jibɔn ni fɛnw b'o la kuwa bon paseke n tɛna esaya k'a fɔ n bɛ n jɛngɛ jɛngɛ n bɛ n tilen ye mandenkaya yɔrɔ kan k'o yɔrɔ tiɲɛ f'i ye n ye silamɛ de ye dɛ mɛ n bɛ n tilen de ka tiɲɛ f'i ye paseke ni n ma tiɲɛ f'i ye kuwa ni n ye n jɛngɛ kuwa donc ko i b'a i b'a fɔ n ye k'a fɔ ko n ye manden mandenka munafiki ye kuwa donc n bɛ n tilen ka mandenkaya yɔrɔ bila ka tiɲɛ f'i ye bon fɛn min ye k'a fɔ diinɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i b'i ka bato kɛ tarankili la k'a sɔrɔ u m'u u m'u ka u ma ɲangakata las'i ma kuwa i n'a fɔ k'i dɔgɔya ou soit ka i i tɛ se ka lafiya kuwa bon diina hali n'a bɛ erezima ne baba keyita ne t'o dɔn k'a fɔ e de bɛna sigi olu ka jamana kan ubiyɛn e de bɛna sigi u ka dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko u bɛ se ka i to yen k'i ka bato kɛ bato sugu min ka di n'o y'i ka danafɛn bato ye k'o bato kɛ k'a sɔrɔ u m'i kiritike bon n tɛ se k'a fɔ o bɛɛ ye kuwa mɛ ne erezima hali n'a bɛ a bɛ an mɔkɛw ta kɔfɛ kuwa ne ne t'o dɔn kuwa mɛ n b'a fɛ ka min fana f'i ye kuwa i b'a dɔn eh, par exemple sisan e dugukolo e ka dukɔnɔna filɛ sa kuwa dunankɛ ka na sisan kuwa e ka dunankɛ bisimila ko i bisimila yan ye ne ka so de ye kuwa donc i bisimila an bɛ bɛn kelen ma kuwa mɛ o dunankɛ na wagati e y'o bisimila k'o ɲɛ kuwa mɛ hakilina dɔ b'o la kuwa yɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlen filɛ kuwa n'i ye mɔgɔ dɛsɛlen na dɔn kuwa a mako bɛ fɛn min na kuwa e bɛ k'a ladon wagati min na se t'a ye a t'o yira i la o a b'i majigin e ye de kuwa f'a k'a ka se sɔrɔ n'a y'a ka se sɔrɔ don o don a mako bɛ fɛn min na kuwa donc a b'i atake a b'i atake o ye i n'a fɔ i ka dunan i ka dunankɛ min bisimila i ka so kɔnɔ dɛ n'i ye n'i y'o bisimila ka ɲɛ dɛ o y'a sɔrɔ se t'ale ye o kamanagan b'a la quoi mais e b'a bisimila don min na quoi a bɛ réaction ni kumakanw ni majigin min k'e ye quoi o y'a sɔrɔ a ka laɲini ye fɛn min ye quoi a t'o dɔn quoi a o se t'a ye o fanga t'a la quoi mais après san tan ou bien san mugan kɔfɛ quoi a ka laɲini ye min ye n'a nan'o fanga sɔrɔ quoi k'o hakilina sɔrɔ sisan quoi fɛn min a bɛ n'i attaquer i yɛrɛ ka so kɔnɔ i yɛrɛ siso kɔnɔ i ka du kɔnɔ a b'i attaquer k'a sɔrɔ i ka dunankɛ yɛrɛ don quoi voilà karamɔgɔ diinɛ y'o de kɛ quoi ni diinɛ mɔgɔ k'i ma ko lakum diinikum waliya diini e n'i ka diinɛ ni nin ta karamɔgɔ se de t'a ye quoi ni diinɛ ye se sɔrɔ don o don an bɛɛ an ka muso bɛɛ bɛ burumusi don ni diinɛ ye se sɔrɔ don o don egilisi tɛ jɔ an fɛ yen ni diinɛ ni diinɛ ye se sɔrɔ an fɛ yen don o don dankun tɛ sɔn an fɛ yen nɔ quoi boliko kuma tɛ fɔ donso ŋɔni tɛ fɔ karamɔgɔ donso ŋɔni tɛ fɔ an fɛ yen nɔ ni diinɛ ye fanga sɔrɔ ok hakɛ to komi n ma tila quoi donc i filɛ k'o yɔrɔ min fana fɔ ko ni diinɛ ye sanga sɔrɔ an fɛ ko dankun tɛ sɔn donso ŋɔni tɛ fɔ quoi donso ŋɔni fɔ min don quoi n tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ye quoi bon i b'a dɔn donso ŋɔni filɛ quoi d'après d'après d'après d'après e fɛn min ye musique ye quoi musique haramulen don quoi mais fɛn min ye kumasen simple ye kumasen simple haramulen tɛ

taga dɔrɔn e yɛrɛ filɛ intelligence min fil'i la hɔrɔnya min b'i la i bɛ ka kuma min fɔ nin ye e yɛrɛ tɛ se ka kɛ silamɛ ye quoi c'est pas possible i b'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔ kɔnɔ i bɛ siran kɔnɔ kelen ou i bɛ ka siran jahanama ɲɛ ou bien i bɛ société dɔ kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔw ka regard lajɛ n'i ma kɛ keyita lakɛ bɛ se ka kɛ silamɛ ye wa keyita keyita bɛ se ka kɛ keyita lakɛ bɛ se ka keyita laka keyita laka kan ka kɛ silamɛ ye wa keyita.

bon komi i yɛrɛ ye eh, n jatigikɛ ye sa n ka eh, a bɛ fɔ cogo min na an ka hɔrɔn n ka hɔrɔnkɛ y'i ye donc n tɛna n tɛna percuteli kɛ kosɛbɛ mais n b'i jaabi dɔrɔn voilà k'a f'i ye dɔrɔn eh, i ye ɲininkali min kɛ ko est ce que an bɛnbaw fɛ yen ko mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ kɛlɛ ɛɛ ko parce que ko ka da a ka hakilina kan ɛɛ non an bɛnbaw tun tɛ mɔgɔ kɛlɛ ka da i ka hakilina kan parce que i ka question bɛ yɔrɔ min nɔfɛ je pense que i y'a décliner dɔɔni karamɔgɔ dugukolo ka ɛɛ réponse kɔfɛ nka je pense que i tun bɛ fɛ ka na ni système min ye donc n'an bɛnbaw tun tɛ mɔgɔ kɛlɛ u ka hakilina kan n'o ye silamɛya par exemple donc pourquoi mm. anw kamitiw nalen don bi anw tɛ silamɛw fana bonya u ta kan c'était ça i ka kuma tun bɛ ka taa o sens de fɛ en fait tu vois Voilà.
Jate de bɛ ka kuma ne tɛmɛ jate de don donc sisan ɛɛ karamɔgɔ n'i natɔ ye a to tan n bɛ nin jaabi sisan n'i natɔ ye a mɛnna o mais i ye kuma in jɛngɛ dugukolo ka réponse kɔfɛ parce que non n m'a jɛngɛ parce que dugukolo kɔnna ka kuma dɔ da n ta kan o de kosɔn kɔni tun bɛna n tilen ka kuma min fɔ i n'a fɔ i filɛ ka min fɔ sisan o de kosɔn ne m'a fɔ bilen quoi o de kosɔn n k'i ma ne tɛ nkalon tigɛ dɛ parce que n bɛ fɛn min bɔ n dusukun na n b'o de bɔ n da kɔnɔ k'a d'a ma o k'a mɛn quoi sisan n bɛ n'i jaabi n bɛna jaabi sisan pourquoi

Ne de ye ordre d'i ma quoi siɲɛ wɛrɛ n'i yɛlɛna ni kuma ma d'i ma nin nin ka i ka jigin y'a mɛn yan aw ma se k'a fɔ ne ko Dansira koloni bɛ yan aw m'o fɔ ne yan

an ta kɛra aliénation dan de ye ee k'u bɛ k'a yir'u la komi a y'a fɔ cogo min na hali n'i bɛ fɛ k'u sauver n'i na bɔ ko i bɛ n bila min a kɛra baara ye non vraiment kamakaw eh, sulakunu man nɔgɔn quoi nin ye sulakunu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye ko ka mɔgɔw k'u yɛrɛ ta ye kanko k'aw yɛrɛ ye mais anw yɛrɛ minnu bɔra nɔ u tɛna anw ɲininka lafiya minnu b'an kan wa u kana an ɲininka un peu an bɛ wuli cogo min na an bɛ i non qu'est-ce que ko yɛrɛ ka di ka tɛmɛ yɛrɛtigiya kan k'a dɔn k'i ta i yɛrɛ ni ye k'e de bɛ se k'i yɛrɛ manipuler i tɛ mɔgɔ ka manipulation kɔnɔ han vraiment aw folen don n bɛ n ka micro bila ka tɛmɛ ni eh, Keyita ye fɔlɔ n bɛ segin Dansira, Dansira siɲɛ wɛrɛ ni i yɛlɛna n'i yɛlɛna ni kuma ma d'i ma ne de y'a ne de ye autorisation d'i ma u bile u bile i ka jigin

wali ka ni yɛrɛ la k'u bila i ka jigin salamu alaikum salade tomate oignon salade tomate oignon moi les couilles ça va hey Dansira ne de autorisation d'i ma siɲɛ wɛrɛ n'i yɛlɛna n'u ma kuma d'i ma à la seconde qui suivent u bile u bile i ka jigin n b'i kɔkɔrɔ n tɛ n t'i nɛgɛn n t'i janfa ne b'a la

n y'a bugubugu duguma ale ɲinana ko bouton b'an bolo mais an bɛnbaw tun bɛ bonya fɛ quoi karamɔgɔ i m'a fɔ ma et puis n'an bɛnbaw tun bɛ a dɔn ko fɛn o fɛn bɛ yen ko bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka dankari an ka eh, olu denw olu mɔdenw ɔ olu ka ɲɛnamaya la siga foyi t'a la u tun b'o ko la o ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen na wa u tun tɛ sɔn o ma quoi bon peut-être e kun tɛ yan sɔgɔmada in na sinon an ye reportage dɔ de lamɛn fɔlɔ sani live bɛ daminɛ donc n'i y'o reportage in kɔnɔna lamɛn kuma minnu bɛ ka fɔ o kɔnɔ n'o kuma ninnu sigilen don recherches kan ni o yɛrɛ ye historien ba dɔ ka reportage ye ɔ eh, o ye an ka manden k'a daminɛ depuis wagadu ka se fo eh, kɔrɔbɔrɔw ka dugu ma n'a bɛ f'o ma ko eh, sɔngayi ko empire sɔngoyi eh, k'a ye k'a fɔ an bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ o duguba fɛn fɛn bɛ karamɔgɔ ni o tɛmɛna ni an bɛnbaw y'o dugu ninnu sigi k'a sɔrɔ u mago ma jɔ ala la u mago ma jɔ mamadu la u mago ma jɔ kuranɛ la ɔ o ala kelen n'o mamadu kelen n'o kuranɛ kelen de yɛrɛ sababu ye k'o dugu ninnu bɛɛ dafiri karamɔgɔ donc n bɛna kuma ɲɛf'i ye ɛɛ ala ka cidenw mamadu salen kɔfɛ minnu delegera k'olu ka silamɛya carin diɲɛ kɔnɔ aw yɛrɛ jumana ko rabil alamina ko diɲɛ bɛɛ ɔ o alamina min bɛ fɔ ni u ye kuranɛ ta ɔ ka sokɛw ta ka diɲɛ magɛn ko fo layilayilala ka fɔ fan bɛɛ kiri ka tigɛ ni kuranɛ walima fagali bɛ kɛ ou bien nisɔngɔ bɛ sara ɔ mɔgɔ minnu y'o baaraw dadon dɛ olu de selen an fɛ yen golofinna ɔ olu de donna ni kɛlɛ ye ni silamɛya ye ka sɔrɔ maintenant an bɛnba minnu bɛ yen ɔ ni olu dɔw tun bɛ yen malheureusement ni olu hakili tun ka fɛgɛ u sera ka don o kɛlɛ kelen kɔnɔna fɛ ɔ ka dɔw bila jɔnya la ka dɔw kɔbɔ ka dɔw kɛ jɔn ye ka dɔw ta ka taa n'u ye yɔrɔ caman ɔ ka tila ka n'a fɔ minnu bɛ n'olu hakili kun ka fɛgɛ ɔ n'olu sɔnna u ka fɔta ma ɔ olu su k'olu kɛ bɛnbaw kan minnu kun ko ko non aw nana n'a ka nin diinɛ ye an bɛ sigiyɔrɔ d'aw ma an bɛ se ka bɛn a la nka a bɛ ka na n'a ye sira min fɛ ko kɛlɛ ko ka fagali kɛ et tout an tɛna sɔn parce que an b'a dɔn n'aw ka nin diinɛ in kɛra anw ka tabiyaw ani anw ka tradition ani anw ka diɲɛ yecogo tiɲɛ tiɲɛni c'est à dire que ni olu ye o dafiri o wagati ni diinɛ sera k'o dafiri o wagati siga foyi t'a la olu bɔnna minnu bɛ nale ni o ye olu bɔnsɔnw sa olu bɔnsɔn minnu bɛ nale n'o ye anw ye siga foyi t'a la anw bɛ tunu donc karamɔgɔ k'a f'i ye ko masakɛ foyi tun tɛ yen k'a daminɛ wagadu fo k'a se ɛɛ empire songai ma n'o bɛ bɛn anw yɛrɛ ka afrique de l'ouest c'est à dire que ko golofinna tilebinyanfan i m'a ye ɔ o dugu foyi tun tɛ yen ko silamɛya de ma o dugu dafiri quoi parce que arabuw nana n'u ka taabolo ye ka n'a fɔ k'u b'a tintin an ka masakɛw kan an ka masakɛw tun b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnba taabolo n'i bɔra i bɛnbaw kɔ siga foyi t'a la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye ɔ o masakɛ minnu bɛ yen ni olu banna arabu taabolo ma n'o ye silamɛ siga foyi t'a la u y'a tila bɛɛ da k'u kan tigɛ fo ka bɔgɔ tigɛ a fɛ fo ka dugu tigɛ a fɛ i m'a faamuya ɔ ɛɛ o kɔfɛ ɔ hakili fɛgɛma minnu bɛ yen n'olu sera ka sɔrɔ ɔ n'o yɛrɛ kun y'u ka baarakɛ u ka baarakɛmɔgɔw ye u kun bɛ minnu bila u ka misiyɔnw na n'o ye an yɛrɛ bɛnba golofinɲɔgɔn dɔw ye malheureusement ɔ olu caman bɛ yen olu ye fanga ta o kɔfɛ o de y'a to silamɛya nana fanga sɔrɔ k'a filɛ ka fanga sɔrɔ cogo min na donc juste pour que k'a f'i ye anw fɛ yen e m'a mɛn ko jatigiya jatigiya kɔrɔ ye min ye c'est à dire que i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ i b'a ye k'a fɔ o kumakan min filɛ o bɛ sɔrɔ golofinna dɔfɔ bɛɛ kɔnɔ n'i taara wɔlɔfɔw fɛ yen sa o senegal senegal b'a fɔ ko teranga i m'a faamuya o teranga kɔrɔ de ko jatigiya n'i nana anw fɛ yen an b'a fɔ ko jatigiya n'i taara Kongo olu b'a fɔ ko boningo o fana ye jatigiya de ye c'est-à-dire jatigiya kumaden a bɛ cari c'est-à-dire que mirindi min ka kan kɔnɔ ni mirindi bɛɛ ye o ye golofin de ye quoi parce que an y'a faamuya k'a fɔ ko ɲɛnamaya sigilen don maya de kan maya ye fɛn jumɛn ye ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman ye k'o to yen ɔ n'i nana i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ko fɛn wɛrɛ bɛ donc e bɛ diɲɛ in kɔnɔ cogo min na e bɛ fɛ i ka bɔ e bɛ fɛ i ka taabolo ka dɔn cogo min na e bɛ fɛ i ka bonya cogo min na e bɛ fɛ i ka yeta i ka bonya o kan cogo min na da la k'a fɔ ko fɛn wɛrɛw fana bɛ dugukolo in sanfɛ minnu tɛ hali mɔgɔw ye c'est pourquoi ne b'a fɔ n ko i bɛ fɛn wɛrɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ donc il faut que e k'olu fana bonya o cogo de la quoi i m'a faamuya ka da kan k'a fɔ e nana dugukolo in sanfɛ yan i nana fɛn dɔw sɔrɔ yen wa siga t'a la i bɛ taa ka fɛn dɔw to yen quoi donc e nana fɛn minnu sɔrɔ yen e ma wusa n'olu ye o n'i y'a sɛgɛsɛgɛ e yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ labɔ sababu bɔlen don olu dɔ la o dɔ ye mun ye o ye yiri ye ni yiri tɛ fiɲɛ min n'an bɛ ka sama n'a fiɲɛ dilannen don n'a bɛ fɔ o ma ko oxygène an t'o fiɲɛ in sɔrɔ ka sama ka ɲɛ o parce que yiri bɛ mun kɛ tilegan fɛ an bɛ gazi min labɔ n'o ye gazi jugu ye yiri b'o sama de o de bɛ ale balo ɔ ale bɛ gazi min fili n'a bɛ f'o ma ko oxygène n'o bɛ taa fara atmosphère ta kan anw fana b'o o gazi sama o ka o ka ɲi anw ma donc su fɛ a b'o contraire kɛ tu vois donc yiri dun ka kɔrɔ ni anw ye dugukolo sanfɛ mɔgɔninfin na yiri sɔrɔ dugukolo kan Donc est ce que i ka wusa ni yiri ya non donc o bɛ cogo min na an bɛnbaw ye o de faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnamaya filɛ je pense que résonance bɛ dɔ fɛ yen nɔ ne yɛrɛ mɔgɔ min don est ce que yɛrɛ ni kama ah ok yɛrɛ ni kama k'a de kun don donc du coup an bɛnbaw y'a faamuya k'a fɔ ko ja k'i kan ka gasi sigi kɛ i tɛ ban mɔgɔ la nka il faut que mɔgɔ fɛnɛ kana n'a fɔ k'ale b'a ka hakilina de ta k'o sigi i kan quoi donc an bɛnbaw kun y'a faamuya k'a fɔ ko nin mɔgɔ minnu filɛ nin ninnu ye burudamɛw ye n'u bɔra suraka jamanaw kan n'u ka diina ye suraka hakilina de b'u la gafe min b'u bolo ko danbaga kumara olu fɛ an bɛnba b'a dɔn ko danbaga tɛ kuma mɔgɔ fɛ parce que an bɛnbaw ye danbagako notion don anw ka mara kɔnɔ san ba yirika ka kɔn nin maa ninnu ɲɛ anw bɛnbaw ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ye fɔlɔ ko min ye fɛn min ye diɲɛ dan olu yɛrɛ t'a dɔn janko k'a fɔ k'olu b'a ɲɛfɔ u t'a dɔn e tɛ fɛn min dɔn i b'o ɲɛfɔ cogo di olu ko k'a bɛ hakili de kɔfɛ fɛn fɛn bɛ hakili kɔfɛ o tɛ se ka ɲɛfɔ karamɔgɔ n'i y'o ɲɛfɔ dɔrɔn i yɛrɛ sɔsɔ c'est comme si k'a fɔ k'i bɛ saya kɔfɛ ko ɲɛfɔ quoi mɔgɔ si ma deli ka sa fɔlɔ ka taa ka na i tɛ se ka saya kɔfɛ ko ɲɛfɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn i ye fu fɔ i bɛ k'i ta de fɔ an bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ si t'o dɔn mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔninfin bɔra yɔrɔ min na parce que an si a ma ɲɛfɔ an si ye fɛn min y'an lana o ma kuma an si fɛ donc bɛnbaw y'o dɔn quoi donc olu ko ko non ko olu tɛ eh, comment dirais-je a ɲini k'a fɔ k'olu b'o ɲɛfɔ quoi mais olu bɛ fɛn minnu dɔn n'olu kɔni ye olu ye wa olu b'a dɔn ni fɛn bɛ yen nɔ min kan ka i lakanda ɔ o ye olu sɔrɔ min ye o ye bɛnbaw de ye donc o kama olu bɛ bɛnbaw de barikada ka bɛnbaw de bonya ka bɛnbaw de bonya masegin pour que ɔ espoir min bɛ o de la n bɛ ka espoir ko kuma fɔ tout à l'heure parce que espoir min bɛ yen ni mɔgɔninfin b'o di a yɛrɛ ma naturellement ka sɔrɔ i ma fɛn ɲɛfɔ a ɲɛna i m'a faamuya donc i bɛna a ye k'a fɔ an fana bɛ bɛnbaw yɔrɔ ɲini o kama parce que i b'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ sigilen don bɛnba ɲini de kan e m'a ye ni tubabukɛ bɛ kuma i fɛ karamɔgɔ siga foyi t'a la a b'a bɛnbaw de tɔgɔ f'i ye a b'a f'i ye hali n'a bɛ tubabukɛ bɛ kuma i fɛ n'a ka dɔnniya ye a b'a bɛnbaw ka gafe sɛbɛnnenw de f'i ye jamais de la vie tubabukɛ t'a f'i ye k'ale bɛ k'a ka ɛɛ fo n'a kɛra kelen kelenninw ye minnu kɔnɔ jɛlen don mais tubabu min b'a fɛ tubabuya de ka sankɔrɔta tubabuya de ka valoriser n'a bɛ kuma i fɛ a bɛ gafe minnu f'i ye siga foyi t'a la a bɛnbaw de y'a gafew sɛbɛn a tɛ taa farafin gafe f'i ye quoi ni arabukɛ bɛ kuma i fɛ siga foyi t'a la arabukɛ bɛnbaw ye gafe minnu sɛbɛn a bɛ kuma o de kan k'olu de f'i ye i ka t'olu de kalan karamɔgɔ siga foyi t'a la bon anw golofinw ni anw de bɛ kuma anw de bɛ wali gafew wali faw wali baw wali bɛnbaw ka gafew wali bɛnbaw ka zirinw wali bɛnbaw ka yecogow i b'anw farafinw dɔrɔn de an de b'an sigi ka olu solliciter c'est à dire ka olu fɔ ka essayer k'an b'an denw mara ni olu ye quoi bon o de bɛ anw kɛ dɔnbaga lafili ye quoi karamɔgɔ kun jumɛn na ka d'a kan ee, ni e y'i den mara ni arabu hakilina ye siga foyi t'a la a laban laban ye arabuya de ye quoi bon n'a dun ko k'a bɛ kɛ arabu ye fo ka taa fɔ ko min kɛra a tɛna se ka kɛ arabu ye parce que arabuw bolo ale ye jɔn de ye parce que arabuya arabu ka tabiya kɔnɔ finman ye jɔn de ye arabu ka gafe kɔnɔ finman ye jɔn de ye kuranɛ kɔnɔ finman ye jɔn de ye hadisa kɔnɔ finman ye jɔn de ye arabuw ka ziiriw kɔnɔ finman ye jɔn de ye donc mɔgɔ minnu kɛlen don k'e image ta k'o représente k'o kɛ jɔnya ye n'e y'i den mara ka t'o sira fɛ karamɔgɔ siga foyi t'a la i den bɛ kɛ jɔn den de ye parce que a bɛ taa kɛ arabu dɔ de ka jɔn ye o bɛ cogo min na o bɛ cogo min na arabu kunda o bɛ ten e, tubabu kunda fɛnɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i den mara ni tubabuya hakilina ye siga foyi t'a la a bɛ taa laban arabu tubabuw ka jɔnya de la i m'a faamuya o exemple frappant ye mun ye o exemple frappant ye ne yɛrɛ min filɛ ka kuma i fɛ bi bi in na an caman bɛ yen bi an y'an yɛrɛ sɔrɔ eh, tubabu jamanaw kan an y'an yɛrɛ sɔrɔ tubabuw bolo baaraw la an y'an yɛrɛ sɔrɔ tubabuw ka kanfɔw la an y'an yɛrɛ sɔrɔ tubabuw ka diɲɛ ye cogo la kun jumɛn na parce que an balima an faw n'an baw y'an lamara o sira de kan donc an laban ye o de ye quoi